Hi, it's Hanifa YouTube channel here. Chonde osayiwala kupanga subscribe ku channel cha Hanifa ndipo pangani like ndi kupanga share videoyi kuti uthenga ndi video yabwinoyi anzanu aonere nawo. Masikuwa takhala tikumva za mkulu wina wotchedwa a Zuneth Sattar, uyu ndi mkulu yemwe akuganiziridwa kuti akukhuzidwa pa mchitidwe wa katangale komanso ziphuphu kuchoka mu ulamuliro wa Peter Mutharika komanso wa a Lazarus Chakwera. Iyeyu anabadwira kuno ku Malawi ndipo amapanga ma business kudzera mu kampani yake yotchedwa Ocean Limited koma anakhazikika mdziko la Britain komwe alinso ndi ma business ena. Mwezi wa October mchaka cha 2021, bungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu la mdziko la Britain la National Crimes Agency, NCA, mogwirizana ndi bungwe ngati lomweli kuno ku Malawi la Anti-Corruption Bureau, ACB, linamanga mkulu wochita malonda a Zuneth Sattar ndi anthu ena omwe iwowa amachitira limodzi malonda. Izi zinaza patachitika kafukufuku wokhuzidwa ndi zakatangale m'manyumba komanso m'ma office mwa anthuwa. Kumangidwako kwayambika chaka cha 2021 patatha zaka zitatu bungwe la National Crimes Agency, NCA, likuwafufuza a Sattar kuti akhala akupanga za katangale komanso ziphuphu popanga malonda ndi boma la dziko la Malawi. Monga m'mene tanenera, kafukufukuyu akukhuza akuluakulu a boma la a Peter Mutharika komanso a Lazarus Chakwera. Malingana ndi malamulo a dziko la Britain okhuza za katangale, mzika komanso anthu omwe akukhala m'dzikoli amatha kuzengedwa milandu yokhuza ziphuphu ndi katangale ngakhale kuti akukhala komanso katangaleyo achitira mdziko lina. Izitu ndi chifukwa chake a Zuneth Sattar akufufuzidwa powaganizira kuti akukhuzidwa ndi katangale yemwe anachitira dziko la Malawi. Izinso zinapangisa kuti ma account ake aku bank a a Sattar ayimisidwe ndi boma la Britain zomwe zazetsa kukwakanakwakana ku bwalo la milandu. Pa nthawiyi Atafunsidwa ndi atolankhani za nkhaniyi, mkulu wa Anti-Corruption Bureau, acb, a Martha Chizuma anatsimikiza kuti inde ndi zoona kuti mkuluyo anamangidwa m'dziko la Britain-lo. Iye anaonjezera kunena kuti bungwe lake likugwirizana ndi ofufuza akunjawo pogawana mauthenga ofunikira kuti mpaka mlanduwu uoneke mutu wake weniweni. ndipo anati sangayankhule zambiri kwa atolankhani kamba kakuti nkhaniyi ikufufuzidwabe. Posachedwapa, boma la Britain komanso boma la Malawi anasayinirana mgwirizano kapena kuti Memorandum of Understanding, MoU, okhuza mmene maboma awiriwa angamachitire limodzi kafukufuku komanso kumanga ndi kuzenga milandu anthu omwe akukhuzidwa ndi milandu yomwe apalamula m'mayiko awiriwa. Pamene amakonzekera kuti mkuluyu amunjate, anthu ogwira ntchito ku bungwe la National Crimes Agency mdziko la Britain anabwera mdziko lino kudzera pa ndege kudzagwirizana ndi ogwira ntchito aku Anti-Corruption Bureau, acb, yaku Malawi mmene angagwirire ntchito yawo. Anthu ena anali atazungulira Nyumba ya Sattar yomwe ili mu mzinda wa Leicester mdziko la Britain lomwelo ndipo ena anali ku nyumba zake za ku Lilongwe. Atamumanga sipanachedwe anatuluka pa bail yomwe mmalamulo a dziko la Britain munthu amatha kupasidwa belo ndi mwayi okhala ndi zikalata zoyendera mopanda vuto lililonse. Nyumba komanso ma office za Sattar za ku Leicester komanso ku Lilongwe zinayamba kufufuzidwa. nthawi imodzi 6 koloko mmamawa mu nthawi yaku Malawi ndipo 5 koloko mmamawa omwewo mu nthawi yaku Britain ogwira ntchito ku National Crimes Agency nca omwe amafufuza a Sattar mdziko la Britain anawamanga iwowa ndi anthu ena okwana asanu omwe m'modzi mwa iwo ndi mkazi wawo komanso azibale a mkuluyu omwe akukhuzidwa pa milanduyi ndipo mu nthawi ngati yomweyi ku Lilongwe ogwira ntchito aku Anti-Corruption Bureau acb mogwirizana ndi National Crimes Agency anakafufuza ku ma office komanso ku nyumba za a Sattar komwe anatengako ma phone, ma kompyuta komanso zikalata zina zomwe amakhulupirira kuti Zikhoza kukhala umboni pa zakatangale zomwe iwowa a Sattar akhala akuchita ndi anthu aku boma mdziko la Malawi lino. Anthu omwe amafufuzawa anagwirizana kuti akuyenera kugwira mntchitoyi mosataya nthawi komanso mwachangu pofuna kuti ofufuzidwayu asadabwe china chilichonse kuti kukuchitika chani popeza akanatha kubisa ma umboni ofunikira kwambiri. Izi zinali chonchi Popeza nayo ofesi ya acb inakatenga chilolezo chofufuza chija mchizungu timati search warrant ku bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate mwa chinsisi posafuna kusokoneza kafukufuku wawo. Naye mkulu wina yemwe a Sattar amachita naye bizinesi otchedwa Ashok Nair anamangidwa kafukufuku atatha ndipo acb inatengaso zikalata zina zomwe akukhulupilira kuti ndi umboni pa mlanduwu. Komatu chodabwisa pakanthawi kena pomwe ogwira mtchito ku acb anali akukonzeka kuti akamumange Ashok ku maofesi awo kunabwera loya yemwe anati akuyimila Ashok Nair komwe ogwira mtchitowa anamubweza kuti munthu akumutchulayo kuti akufuna kumuyimirayo sanamangidwe ndipo ndi odabwa kuti akuluwa abwera ku maofesiwa kuzatani choncho anamuuza kuti achoke mwamsanga ku maofesiwo. Mwinatu izi zinachitika kamba kakuti mwini wakeyu anamvesedwa ndi anthu ena kuti akhoza kumangidwa mu nthawi iliyonse. Paja anthu amakobiri amakhala ndi anthu owauza zinthu zochitika mdziko zisanachitike. Mdziko la Britain, a Zuneth Sattar amadziwika kuti ndi mwini komanso mkulu wa kampani za Xaviar Limited ndi Xaviar Investment Limited. Sattar-yu amadziwika kuti amapanga ma business a nyumba zochitira malonda komanso zokhalamo anthu. Pambali pokhala munthu wochita malonda, a Sattar ndi omwe amasogolera ma bungwe ena awiri omwe amagwira ntchito za chifundo otchedwa Muslim Hands ndi Leah Relief Trust kuno ku Malawi komwe iwo anabadwira. ndi kukulira komanso komwe alemerera kwambiri. A Zuneth Sattar ndi munthu wamkulu yemwe amaperekera katundu wosiyanasiyana ku boma monga ku Malawi Defence Force, mdf, ku Malawi Police Service, mps, Immigration komanso ku Malawi Prison Services ndipo ali ndi kampani zambiri zomwe zili pansi pa kampani yayikulu yotchedwa Ocean Limited. Komatu chodabwisa chachikulu ndi chakuti Boma la Britain lisanauze boma la Malawi za kafukufuku wawo, a Zuneth Sattar anali asakufufuzidwa mdziko muno ndipo kulakwikako akuona ndi a dziko lakunja kusiya ife eni a Malawi. Ndi mu chaka cha 2013 chokha chomwe iyeyo, Zuneth, Anaganiziridwa kuti akukhuzidwa mu cashgate koma mwezi wa December mchaka cha 2015 momvera malangizo ochokera kwa mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo wakale Attorney General wakale a Kalekeni Kaphale, acb inapeza kuti a Sattar pamodzi ndi kampani zawo za nkhaninkhani ndi osalakwa. Izitu zimachitika nkuchitika kuti zaka zitatu za m'mbuyomo kampani ya baker tilly ya mdziko la britain inafufuza za cashgate nkupeza kuti kampani za a sattar za top prima ndi rummage pace zinapezedwa kuti zinapindula ndi cashgate popatsidwa ndalama zokwana 12 billion malawi kwacha kuti zipereke zida za nkhondo ndi katundu wina ku malawi defense force mdf lipoti la baker tilly panthawiyo linasindika ponena kuti mitengo ya katundu yemwe kampani za Sattar zinapereka ku boma zinadulisidwa kwambiri poyerekeza ndi mtengo wake weniweni ndipo kampani ya Rummage Pace kuchoka pa 21 Oktoba mpaka pa 23 Oktoba mu chaka cha 2013 inalandira ndalama zokwana 5 billion malawi kwacha kuchoka ku boma ndipo ndalamazo sizimaoneka kuti zinali zokhuza ntchito yanji palibe zikalata zili zonse zochoka ku nthambi ya boma yoona za kagulidwe ka katundu la public procurement and disposal authority ppda zoonesa kuti kugulidwa katundu aliyense Ndipo lipotilo linangoti, Mgwirizano wa boma ndi kampaniyo unali ongofuna kubera chabe ndalama za Amalawi. Mu chaka cha 2015, Anti-Corruption Bureau kudzera mwa mneneri wawo a Egrita Ndala anayamba. kukamba kuti zikalata za mgwirizano wa pakati pa boma ndi kampani ya Rummage Pace zapezeka koma sangathe kupitiriza ndi kafukufuku popeza kuti panalibe umboni wokwanira kuti atero. Koma boma la Britain silinasiyire pompo monga mmene amzawo akuno aku Malawi anachitira ndipo mu chaka cha 2018 Ma account a ku bank a Zuneth Sattar omwe ali kumeneko ku Mangalande anayimisidwa ndi boma. Kazembe wakale wa dzikolo kuno ku Malawi a Holly Tett anatsimikiza kuti kafukufuku okhuza a Sattar ali mkati ndipo anali okhutira ndi kugwirizana komwe kunalipo pakati pa boma la Malawi ndi dziko la kwawo. la ku Mangalande kaamba kakuti mkuluyu akhala akumfufuza kwa nthawi chifukwa chake masiku apitawa mwezi wa October mchaka cha 2021 a Sattar pamodzi ndi anthu ena omwe amachita nawo malonda anamangidwa. Malingana ndi malipoti omwe akumveka, Kafukufukuyu akukhuza ulamuliro wa a Peter Mutharika komanso chaka choyamba cha ulamuliro wa a Lazarus Chakwera ndipo pali umboni waukulu kudzera pa ma foni omwe anthu ochoka ku boma amayankhulana ndi mkuluyu komanso zikalata zomwe anazitenga ku ma ofesi komanso kunyumba komwe iyeyu amakhala. Kupezeka kwa umboni womwe wambiri ndi ochoka kwa ofufuza a mdziko la Britain kunapangitsa bungwe la ACB kuyambaso kuwafufuza a Sattar ngakhale mchaka cha 2015 anasiya posatira kulangizidwa ndi a Kalekeni Kaphale kupitilira kwa kafukufuku. M'mwezi wa November chaka cha 2021, kunamveka malipoti kudzera m'ma newspaper komanso m'ma wailesi kuti kafukufuku yemwe a National Crimes Agency, NCA, akuchita mogwirizana ndi Anti-Corruption Bureau akuonesa kuti katangale ndi chinyengo chomwe chakhala chikuchitika ndi mkuluyu ndi chachikulu mwina kuposa mmene cashgate ya 2013 inalili. Pakadali pano, ogwira ntchito a mdziko la Britain ku bungwe lija lothana ndi katangale kumeneko ali mdziko lino la Malawi kupitiliza kafukufuku wawo yemwe anamuyamba zaka zitatu zapitazo. Malipoti ena akuwonesa kuti pa nthawi yomwe ofufuzawa anapita ku ma ofesi ndi nyumba za a Zuneth Sattar anapezako maumboni omwe panali mndandanda wa andale akuluakulu otchuka a mdziko muno ochoka mu ulamuliro wa a Peter Mutharika komanso wa a Chakwera. Aphungu a ku nyumba ya malamulo akale ndi apanopa ogwira ntchito m'boma, maloya, omenyera ufulu wa anthu a mdziko muno, atolankhani a nyumba zowulutsa mawu. Anthu onsewa ndi omwe akhala akuthandiza mkuluyu kuti azipanga zakatangale zakezi ndipo zikumveka kuti atakafufuza ku nyumba zake za ku Area 4 ku Lilongwe anapezako buku lomwe muli mayina a anthu omwe amawalipira pa mwezi kuti azimuthandizira kuchita katangale ndi anthu ena omwe iyeyo, Sattar, amawapatsa ndalama za nkhaninkhani. kuti iyeyu asafufuzidwe. Zonsezi mchabe, umboni waukulu uli mmanja mwa ofufuza aku Britain omwe ukuonesa akulu akulu amaulamuliro a a Mutharika komanso a a Chakwera omwe akhala akupatsidwa ndalama za nkhani nkhani kuti a Zuneth Sattar azitha kupeza ma contract ku boma popereka katundu osiyanasiyana ku mdf komanso ku polisi. Kumbali yake mkulu wa Malawi Defence Force a General Vincent Nundwe akugwirizana ndi kafukufukuyu ndipo akufuna kuthana ndi mchitidwe umene nthambi ya chitetezo mdziko muno imaguliridwa katundu yemwe iwo samufuna ndipo amachita kuwuzidwa ndi andale kuti gulani ichi komanso icho. Izitu ngakhale zili choncho, omwe amuyandikira mtsogoleri wa dziko lino ndipo akukhuzidwa ndi mchitidwe wonyansawu, akuyesera umu ndi umu kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau, acb, lisiye kuchita ntchito yotamandika yomwe akuchita panopa. Anthuwatu akumauza mkulu wa acb, a Martha Chizuma kuti Ndalama zomwe zimachokera kwa a Sattar zimapita kwa a Chakwera. Choncho ngati angapitilize kufufuza ndiye naye mtsogoleriyu akhuzidwa nawo zomwe zikhale za manyazi ku dziko lino la Malawi. Nayo nthambi yomwe imawona za ukazitape mdziko muno ya National Intelligence Service, NIS, Ikukakamiza a Chizuma kuti asiye kafukufukuyu ndipo kumagawana mauthenga ndi ofufuza a ku Britain pomanena kuti kupitiliza kutero kukhala kusokoneza ntchito ya chitetezo cha dziko la Malawi. Mbali inayi kuli mkulu wa NIS yemwe akuumiliza Chizuma kuti asiye kufufuza ndipo mbali inayi andale ena. akuwauza a Chizuma kuti ndalamayi imapita kwa munthu wamkulu, a Chakwera, choncho akuyenera kusiya zofufuzazo. Komatu mkulu wa ACB, amayi Martha Chizuma, wakhala akuchitisa misonkhano ingapo ndi anthu ogwira ntchito ku unduna wa zachilungamo mdziko muno ndipo pakumveka mphekesera zakuti a Lazarus Chakwera, anauzidwa za nkhaniyi ndipo analoleza kuti kafukufukuyu apitilire ngakhale ena omwe amuyandikira mitima yawo ili mmwamba kuopa kuti ziwaonekera ndipo a president a Chakwera atauzidwa mmene omuyandikira akuchitira phuma ndi kafukufukuyu a Chakwera analamula kuti achitetezo a Martha Chizuma awonjezeredwe powopa kuti akhoza kuwachita chipongwe pa mkumano omwe unachitika posachedwapa pakati pa a Chizuma ndi bungwe lomenyera anthu ufulu la CDEDI lomwe amalisogolera ndi a Sylvester Namiwa iwo anavomera kuti ndi zoona pali nkhani zina zomwe iwowa akukakamizidwa kuti azisiye kufufuza koma mtsogoleri wa dziko lino ndi yemwe akuwathandiza kwambiri powalimbikitsa. A Chizuma anati ngati yemwe anawasankha pa udindowu yemwe ndi mtsogoleri wa dziko lino a President Chakwera zingapezeke kuti sakumulimbikitsa, zidzapangitsa kuti iye aganizenso kachikenanso za ntchito yake kamba kakuti cholinga chake ndi kutumikira mtundu wa a Malawi kuthana ndi katangale. Mkatikati mwa kafukufukuyu pa 21 October mu chaka cha 2021, bungwe la ACB linayimisa contract za kampani zokwana 9 ndi Malawi Defence Force komanso Malawi Police Service. Kampanizi ndi Xaviar. Limited zomwe zili ndi ma contract anayi, Malachite FZE, Crimson Trading Limited ndi Xelite Strips. Ma contract onsewa anali a pakati pa zaka za 2019 mpaka chaka cha 2021. Kampani zonse zatchulidwazi. ndi zomwe zili pansi pa Zuneth Sattar ndipo zikufufuzidwa ndi mayiko awiri la Britain ndi dziko la Malawi. Izi zinawonekera pomwe a Zuneth Sattar pamodzi ndi anzawo omwe amachita nawo malonda a Ashok Nair anakatenga chiletso ku bwalo la milandu kuti nyuzipepa za m'dziko muno za Daily Times komanso Nation Publications Limited zisalembe nkhani zawo zokhuza iwowa. Komatu bwalo la milandu linawakana pempholi. Iwowa sanasiyire pompa koma kukatenganso chiletso china chomwe anati bungwe la acb lisiye kugawana mauthenga ndi umboni wina okhuza milandu yawo ndi National Crimes Agency. la mdziko la Britain. Izinso bwalo la milandu la mdziko muno kudzera mwa jaji Mike Tembo linawakana. Kotero pano Amalawi akudikira kuti mlanduwu utha bwanji potengera kuti omwe akhuzidwa ndi ambiri ndipo ena mwa iwo ndi omwe ndi akuluakulu andale omwe akulamulira panopa. Anthu ambiri mdziko muno akukayikira ngati mlanduwu ungapitilire popeza icho ndiye chizolowezi chathu cha m'dziko muno. Kwayambanso kumveka kuti anthu akupanga upo pofuna kuchosa mntchito wamkulu wa Anti-Corruption Bureau a Martha Chizuma. Anthuwa ndi omwe ali okhuzidwa ndi katangaleyu ndipo akuopa kuti ayaluka. Posachedwapa tamva kuti a Bon Kalindo akufuna apangise zionesero mdziko muno zowakakamiza a Chakwera kuti achose a Martha Chizuma. Ngati mumakonda ma video omwe timapanga, chonde pangani subscribe pa channel chathu cha YouTube.